ndị be anyị unu abọọla chi anyị sị ka ọ dịrị unu na mma anyị sị ka nke onye chikwelu ya zelu dịka o si dị ya bụ Igbo Media ka anyị si bịa na uhuruchi nke taa iwetara unu ya bụ ozi gbasịta maka ihe na-eme na the old eastern region dịka unu anụ ka o si ada ọ nwanne anyị nwoke wetara anyị ozi n'elu akwụkwọ biko onye ọbụla bụ onye Igbo dịchasịa ntị gị ike na ya bụ ozi anyị wetara unu site n'ọnụ nwanne anyị nwoke bụ Nonso Nkwa biko gee ntị ọfụma ọfụma gee ezigbo ntị ife a bụ shocking tips on how to identify ama m na ife a bụrụ ife nwere onwe mana ọ dị mkpa etu a na-ekwu ọ dị mkpa na onye ọbụla bụ onye Igbo gee ntị ọfụma ọfụma gbasa maka ya bụ update nwanne anyị nwoke wete because amaghịzi m ihe na-eme n'obodo a nọ n'ime ya ebe niile a na-emezi human harvesting organ harvest everywhere bikonu geenụ ntị na ọkwa dị oke mkpa ị nụrụ kọọrọ nwanne gị tụsa ya bụ ozi biko over to you sir um, we are still battling the issue of one chance and organ harvesters and like i said in my previous video it's not just about organ harvesters it's not just about one chance it's also about human flesh eaters ndị na-eri anụ mmadụ cannibals we have among us ndị na-eri anụ mmadụ anyị nwere n'etiti anyị and ndị a na-eri anụ mmadụ awụhụ ndị poor man ọ ndị big men ọ ha riga anụ mmadụ a ndị big men ndị hụrụ na ndị ndị hụrụ na-anọ na convoy ndị a na-agba eh, moto eh, eh, line up of wi wi wi wi wi most of them na-eri anụ mmadụ these big big men rụchara ụlọ elu nwere companies nwe nta nwe imo a pụta a na-etu ha ọkaa omee ome mgbe o ji this and that ọ wụ ndị ahụ na-eri anụ mmadụ ọ wụhụ poor man rị ka gị yes ọ wụhụ poor man rị ka gị na-eri anụ mmadụ ọ ndị big men na-eri anụ mmadụ and ndị medical doctors are also part of this this is an organized crime I'm telling you this is an organized crime ndị medical doctors nọ ya ụfọdụ ndị dibịa ọjọọ nọ ya dibịa oshi na ama na ndị kpọrọ onwe ha prophet Chineke kpọrọ ọkụ ha nọcha ya ha jiri chọpụta na that woman nọ na nsọ na-aghọta ebe anyị na-eje so these people are evil so we want to help our people we want to preempt them we want to give our people information that will help them before gị na-abala keke bọs I want you to listen very attentively now because o nwere voice note fegharịkwara na I wanted to say that thing later but let me say it now before gị na-abala keke bọs don't just

before you enter into that keke bus make sure that you have a great sense of perception ị hụ na imi gị imi gị ghere oghe ozugbo ị na-etili ishi na the keke kuru anything like perfume nwunne don't enter i repeat

because ọ wụ ishi gị ga-ebu ụzọ baa before gị welite ụkwụ baa na keke bus gị kuru anything perfume whether ma perfume ị na-anụ ishie before ma nke ị na-anụbeghị ishie before biko lahaa azụ even if na onye nọ n'ime moto ahụ gbara perfume don't enter don't enter asịkwa m gị pụwa agbala perfume go gbakwa perfume gị I'm not talking of you gbakwa ya perfume but I am advising that person who chege keke bus ma ọ gbara perfume ma ọ gbahụ perfume but ọ na-etihanị ishi na that keke bus nụ ishi perfume don't enter driver go anaghịzi m aga then What they are using now is more of a perfume mixed with incense. More of a perfume mixed with incense. Ama m ma incense ndị ndị ma ndị Catholic na-eyuzie ma ndị Sabbath na-eyuzie. Ushi ushi that incense. Ushi that incense. Ị nụhanị ya n'ime moto. Nwanne come down. That incense will weaken you. That ihe ahụ i kurule will weaken you. O nwere ike o nwee onye nke a gbara a hụzie gị ka a ga-agbakwa gị nke gị. otu Chukwu shi chọ isevu gị ị nụhanị ishie come down from that vehicle o nwedị ya ka i siri bazia na the vehicle by mistake two minutes three minutes the thing is something na-ekuba gị n'imi you know gị na-enwetụ perception of something of a, of a, of a scent perception of a perfume perception of uh, something like that driver stop me i am coming down because i gbuo oge you will sleep off ka m repeat ye o nwee ka i shi baa na keke bus a maybe agbatụ gbatụ gbatụ gị bịa nụ ushi ị na-aghọtachahụ gị bịa as a human being nwere ihe ga-efeba gị gị sị hmm, gịnị na-eshi here maybe n'ime obi go once ị nụrụ ushi ahụ ị na-aghọtachahụ driver stop me here I am coming down here ebe ọ sọrọ ya wụrụ ebe ị nụrụ ushi ahụ mgbe ahụ come down there ebe ọ sọrọ ya wụrụ ebe ị nụrụ ushi ahụ that that period that particular time come down there ma gị agbatuhụ mgbe ahụ you will sleep off in that car ebe ọzọ ị ga-enweta onwe gị wụ n'ime oke nta ọhịa ama ka m na-agba ozi ka m na-eje tell this thing to your brothers to your sisters to your daughters especially to your daughters because ọ wụ ụmụ nwaanyị wụ ndị ha na-enweta ọsịsọ tell this thing to your mothers to your sisters to your daughters ụmụ nwaanyị ka a na-eweta ọsịsọ once ị nụrụ ihe ndị a m kwuru na please come down from that keke bus chineke azọọla gị chineke azọọla gị ị hụna this state this state will remain like this until chukwu okike abịama enye anyị onye ga-azọpụta anyị from aka ndị organ harvesters i che na organ harvesters ga-ala this period n'imo steeti ọ gaghị ala until chineke enye anyị somebody that will save Imo State from these evil men and evil women ozi ka m zi I have delivered the message onye nwere ntị ya nụrụ ngwanụ daalụ rinne nụ ụmụnne m dịka unu si na-esoro anyị Igbo Media gịnị ka unu nwere ikwu na nkọwa nke unu gbasata maka ihe unu n'iru akwụkwọ n'ụbọchị uhuruchi nke taa. Gwa anyị ife i che n'ụdị nke gị. Deela ya n'akara kọmentị ka a mara ihe i chere ma chetakwa tụsa ya bụ ozi ka o wee rute ụmụnne anyị ndị ọzọ ntị. Ndewonu ụmụnne m ka emesịanụ.